Amwene ndimakonda mtima wakoo Ndidziwa uzandisamala Mwaidziwa nyimbo imeneyo Inde patsogolo ah, nyimbo imene ijayo mwene ndiyakalekale okay anayimba gift fumlani koma ndiyakalekale za bambo awo bambo awo ankaziyimba kalekale ma 1900 eh hey, dai naliponso ina ijayo chemwali musandinyoze ine ndidali munthu kale ng'ombe zili yapo nyimbo za- zakalekale za ku malawi you understand and anthu ankayimba nyimbo zimenezi chifukwa chiyani kalekale chifukwa choti azimayi kalekale analinso materialistic eh azimayi kuyambira kale kale azimayi amakhala akufuna ngini eh munthu umayenera ukhale ndi kanthu Eh, okay ukhale ndi kanthu kuti azimayi akugomere okay why am i saying this padakali panopa inde anyamata tikumadandaula kuti ayi mani Hey panopa it's hard eh? no money no love hey, atsikana panopa akuvuta kwambiri hey, mabade akufuna anthu azinthu kale hey, it has always been like that hey, it has always been like that it wasn't easy people had amene tinabadwa kalekale ifeyo ama 1900 ana ama 2000 simukuziwa kalekale kunali buku la chichewa la standard 5 munali story about courtship, story about a woman choosing a suitor, choosing mzibambo woti amkwatire. Story imeneyoyo analemba mtsikana wokongola kwambiri, anamupatsa dzina loti Nyenyezi Titha. Nyenyezi Titha inafika nthawi yoti asankhe mwamuna. Mukupeza? Nyenyezi titha kusankha mwamuna afuna akwatiwe ndiye story ija inalembedwa kuti tsiku limene kunalengezedwa kuti leroli nyenyezi titha akhala akusankha mwamuna mudzi wonse unali ndi chidwi kuti ukaone kuti nyenyezi titha chiki yokongola ija isankha ndani? Amwene, kunabwera anthu and anthu amene amakambidwa m'buku la buku lakalekale mwe anthu amene amakambidwa amapangidwa describe ngati anthu azinthu eh anthu achuma anabwera anthu amagalimoto awo anabwera anthu azinthu zosiyana siyana ng'ombe zawo amabwera of course the moral of the story inali yonena kuti chiki yokongolayo inasankha mwamuna olimbikila osati mwamuna wa zinthu eti eh so anthu onse azimuna onse aja amene amabwera aja amakanidwa Nyenyezi Tita amanena kuti ayi kubwera wina mwana wa, wa, wa chikhwaya wo ali ndi chuma Nyenyezi Tita amati ayi sindikumfuna mpaka kunazabwera ada ena Dzina lawo amati a Nesta. Nesta anu dzina ili linachokera m'buku. Dzina lawo linali a Nesta. A Nesta anabwera. Iwo ananyamula khasu. Eh? Nsapato analibe avala nkhwayira. Nkhwayira zinali zimasilipasi zopangidwa ndi tayala ya galimoto iyi. Tayala ya galimoto iyi amaicheka imene chopanga masilipasi. Zimatchedwa nkhwayira. Anavala nkhwayira. Trouser apindira. A Nesta anatulukira khasu lili apa chakumadzulo ma 3 nyenyezi tita tamene wakana anthu ambirimbiri A Nesta akuvaya omwe kuja fanzi kumadabwa kuti "Ah, awaso ndi atiso awa mmene wakanira anthu a dola zawo awa awa ndi akabwera ndi iyi komatu nyenyezi titatu anafoyirira a Nesta a Nesta anatenga nyenyezi tita mwene sizachibwana

why was that story mabuku ama 1980 mabuku ama 1990 why was that, was that uh, story in those books it means kuti even kalekale a- azimayi amafuna a Bin Laden it was a trend hey, ne, mukamati hey, vanava azimayi hey, yakuvuta hey, atsikana yayi Zangochulukira kuti akhala ndi maufulu sopano akumalankhula poyera chifukwa kalekale lija tinalibe ma social media tinalibe chani chani and azimayi aja samalankhula eti ee samalankhula samamasuka and maukwati enaso timachitaso kukakamiza amachita kukakamizidwa mukwatiwe mukwatiwe basi olo iwo asakumfuna analibe mphamvu yosankha panopa azimayiwo akusankha they are picking they are choosing pike akusankha ndi chifukwa akusankha zikukwiyitsa anthu amene sitikusankhidwafe eh ife sakutisankha eh amwene angosankhana okha mwaizo nyimbo pete inu mukuona ngati nyimbo pete iliyowera pete iyetu akungosankhana okhala nzinthu

eh mukamati mwaonjezera inayo maonjezera ka 100k eh ka 200k ka 500 mukati mwapeza pena pake kwaonjezera olo muti ugunditsa kamita komanso muwaphunzitsenso amwene ajawo kuti azidziwa kupanga double ndalama achinyamata kumadziwa kupanga multiply ndalama osati kumangochotsera okay ngati kudeni kuja kupasa 1 mita akupasa 1 mita semester iyi kuvaya kugeli kuja uli ndi ka 1 mita kabaderado eh Taganiza bhobho kuti ka 1 metre aka ndingapange nako chani? Pa allowance ndili ndi ka 1 metre ndingapange chani choti ndizitha kuspenda koma ka 1 metre aka kasathe kazingokhalabe kali ka 1 metre? Ndiye kuti ndizikapanga multiply ndizingodyera ya pamwambayo ka 1 metre ko ndikukasungabe. Wayiziwa imeneyo? Hey ifetu timagulitsa zinthu izi ku college ndukuwuzani mwazikumbukira zinthu izi zachina Bin Laden zija?